na mbụ a gwara anyị hụ agbata obi anyị n'anya mana ọ bụ naanị mgbe enu bụ ana ọsa a gwakwara anyị na agbata obi onye bụ nwanne ya ihe ndị a bụ eziokwu mgbe ọ bụ naanị nwaanyị toro eto na-akpụ ara mgbe ahụ ihe anyị maara bụ mmadụ anyị amaghị nwoke ma ọkwanụ nwaanyị anyị amaghị ebe onye si ma ọkwanụ ebe a mụrụ onye amaghịkwanụ ebe onye na-ekpere chi ya maka ihe kasị mkpa bụ na anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile ebido enweghịkwanụ ịkpa oke n'etiti ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ maka ha ghọtara onwe ha ma buru n'obi na ha bụ mmadụ tupu ihe ndị a niile abịa n'etiti ha ma gị chetakwa na ọtụtụ ihe ọma nke ụwa a adịbeghị n'oge ahụ mana ha maara ma ghọta ihe gbasara ịhụnanya ọ bụghị na ihe ọjọọ adịghị n'etiti ha n'oge ahụ mana nke bụ eziokwu bụ na nna nna anyị ha kara anyị mara ihe gbasara ịhụnanya na ịdị n'otu ma kakwara anyị gosipụta ya bụ ihe ọṅụ bụ ịdị n'otu na ịhụnanya mana ugbu a ihe niile agbanwechala n'oge anyị anyị bụ ndị Igbo amaghị ihe ọbụla banyere ịhụnanya onye ọbụla maara naanị onwe ya Anyị echefuola na anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile. Onye Anambra achọghị onye Enugwu, abịakwanụ onye Enugwu achọghị onye Anambra ebe ha abụọ nọbụ n'okpuru otu ọchịchị na mbụ. N'otu oge anyị a, onye omenanị na onye ụka anaghị enwe nghọta n'etiti ha abụọ maka ịhụnanya adịghị agbanyeghị na ha abụọ na-ekpere otu Chukwu ma n'ụzọ dị iche. Abịakwanụ, onye gụrụ akwụkwọ akpaala oke n'etiti ya na ndị na-agụghị akwụkwọ maka o chere na ọ marachadị ihe niile abịazie ịdị n'otu na ịhụnanya adịzighị n'etiti ha abụọ ịdị n'otu na ịhụnanya adịzighị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị anyị ebe ha na-azọ onye ka n'etiti ha abụọ ma anyị na-achọ mba kpọrọ anyị asị ebe ọ dị anyị n'aka gị bụ onye Igbo ma nwoke ma nwaanyị ma nnukwu ma obere ma gị onye omenana na onye ụka ma gị kwanụ na onweghị nke i kwenyere na ya ọkwanụ gị bụ onye Enugwu onye Anambra Imo Ebonyi na Abịa cheta na tupu ihe ọ bụla na anyị niile bụ mmadụ ma bụrụ ụmụnne nke kasị nke echefula na anyị bụ ndị Igbo ma marakwa na onye gburu nwanne ya anaghị aza odogwu tupu m aṅụ mmiri ikpeazụ m n'ụwa a tupu m anakwuru ndị nna nna m tupu m ahụ chi m ihu na ihu achọrọ m ịhụ ịdị n'otu na ịhụnanya n'etiti anyị bụ ndị Igbo maka ihe ụwa chọrọ mmenyere mmenyere achọrọ m Igbo ebe onye ọbụla ga-ahụ nwanne ya na agbata obi ya n'anya agbanyeghị ebe o si ya na ebe ma ọkwanụ otu o si ekpere chi ya gbaa mbọ hụ nwanne gị n'anya maka anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile abịa n'etiti anyị enyi m ntị na-anụghị ihe n'isi ga-anụ n'anị ya mere chetakwa ka i mee ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde abalị iri abụọ na isii nke ọnwa septemba bụzụkwa ahịa afọ n'ala igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ onu ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka emesịanụ ọ maka be ahụ ka i sonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule